ndị Igbo ekenekwa m unu bilikwanụ nke onye chị ya zelu asị m ya dịlị onye enu mma ya dịlị onye anị mma egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebene nku foli ya anyị abụrụ ndị ga-asị na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ a kwatuo ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị onye enu bili onye anị bili ya dịlị anyị niile na mma nọ nke m ji bịa m wee sị ka m bịa nye ndị di anyị ezigbote ndụmọdụ ozi wee na-enweta o nwere ofu enyi m mụ na ya na-ekwu n'igwe ọ dị ka ọ nyaa ọ na-akọlụ m na na mmadụ kpọlụ ya ọ bụ na ebe di ya nọ na o nwere ife fa na-ekwu ọ bụ na onye a nọ na-record ife na-ekwu ọ bụ na di ya nọ na-akọ maka nwunye onye nke ọzọ na-akọ na nwunye ya na-eme ọfụma na nwunye ya na-eme nke a nke ị mago mana onye nke enyi m nwaanyị a nọ ọ bụ na ife di ya na-akọ maka ya na ụmụ nwaanyị abụrụ ọ na-ekwu a lot of things ị mago against nwunye ya ọ na-ekwu na nwunye ya abụrụ ezigbote nwaanyị na nwunye ya na-eme nke a welụ ya na-akpakọrịta ụka mana ife m jigodi bịa bụ na abịa m ịgwa unu ndị di na nwaanyị ọkachasị nwoke gee ntị ka m na-ekwu okwu a na okwu a dị ezi mkpa ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke na-anụ ife m na-ekwu na ị nụgo nwaanyị gee ntị ị na-anụ onu m ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị nụbe nwaanyị ọ ga-adịkwa mkpa mgbe ị ga-anụ nwaanyị o nwere ife dị m mkpa ọ dị ezi mkpa na onye ọbụla nọ na alụmdi na nwaanyị kwesịrị ịma ife si eme ka alụmdi na nwaanyị na-aga nke ọma o nwere ụfọdụ ife anyị ga na-eme ga-enyere aka e na-enwe ife a na-aga ọfụma biko ị bụrụ nwoke na-anụ onu m gị na ndị enyi gị nọdị gị na fa akpakọrịtazina ife gbasara nwunye gị ị kọzinalụ ndị enyi gị nwoke otu nwunye gị si eme ọ bụ na nwunye gị dị mma na bed ma na nwunye gị na-agba mbọ na nwunye gị na-enweta ife ife na-eme na marriage unu a na-aga ife a kwesịrị ịbụ ife unu ga-edobe onwe unu gị na nwunye gị ndị oyibo na-akpọ ya idobe ya ọ bụlụ privacy ọ bụlụ secret ọ bụrọ ife a na-ewepụta n'ọgbọ welu eme nkata nwoke na-anụ ife m na-ekwu gee ntị ịpụzina gị na ndị enyi gị nọdụ gị na fa na-akpakọlịta otu nwunye gị dị o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke dịkwa aghụghọ fa ga-eji idea akọtalụ gị ife ka ha wee nụ from nke gị ka fa wee nụ nke gị ị na-akọ ị bụrụ nwoke ị na-anụ olu m gị na ndị enyi gị pụkọlịta ka ebe unu na-eje enwekọlịta aṅụrị ya bụrụ ife i tinye n'uche gị na ife gbasalụ marriage gị na ọ ma esikwa gị n'ọnụ pụta na ya bụ ebe ahụ gị na ndị enyi gị nọ ịkọzinalụ ndị enyi gị otu nwunye gị dị ife dị mma na nke dị njọ ejizina ya ama akụkọ na ọ na-ebute nnukwute nsogbu na alụmdi na nwaanyị ị na-akọlụ ndị enyi gị na nwunye gị dị mma na nwunye gị na-agba mbọ ọ na-ebute anya ukwu ọ na-ebute anya ọkụ ị marọ ndị gị na fa nọ ụwa nwee ka ọ dị imepezina ọnụ na-akọlụ ndị enyi gị ọ nya ka m ji bịa okwu ndụmọdụ ka m na-ekwukwa ka m na-agwa ụmụ nwoke ka m na-agwakwa anyị nwa bụkwa ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ anyị na-abụ ndị di anyị nwee ife dị mma fa na-emelu anyị anyị na-ebupụta ya n'iru ndị enyi anyị ị bụrụ nwaanyị na-anụ olu m kwụsị ya na ọ dịrọ mma ịkọzina i nee anya fụ na o nwere obere nsogbu ị na-enwe ọ bụrụ na ọ ka i si akọ ife na-eme na marriage gị n'ebe ahụ ka nsogbu ahụ si abịa maka na onye na-eme gị ihe ama achọ ka ị marụ na ọ nya na-eme gị ezigbote onye gị na ya dị na mma bụ ị kọchalụ ya o kwe gị n'isi mana n'azụ ị marọ ife ọ ga-eje mee

ọ kaba njọ ọbụna ọ bụgodị na gị na di gị na unu na-enwe obere nghọtafe na-abụrọ ife nwere ịkọzinalụ ndị enyi gị ịkọzinalụ fa ịkọzinalụ ndị enyi gị na fa ga-esi ụzọ ahụ wee bata bịa tisalụ gị ezinụlọ gị marriage gị ị ma ama ihe m chọ ịkọrọ gị na-abụ na enyi m nwaanyị a sị na di ya ya na ndị enyi ya nọdụ ebe fa na-akpa nkata ọ na-akọ otu o si eme na otu nwunye ya dị nke ị mago kọchaa ọ marọ na o nwere onye na-erekọdụ ihe dị di ya na-akọ o buru sendede na WhatsApp o gechaa ya ihe a bụ ihe butelu nsogbu na marriage wee luo taa marriage a agbasago marriage a gbasaa a na-eche na ife a ga-akọgide kọgide kọgide o nwedị ihe a kọta ya ọ yasaa ma ụmụazị a mụta ọ bụlụ ife mmadụ kọta n'ọnụ biko nwoke ị bụrụ nwaanyị ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị malụkwa ka i si akọ akụkọ ya bụ na ife niile na-eme na marriage gị ka ị ga-ewepụta na-akọ maka ị mara onye ị na-akọlụ ị mara ebe ị na-akọ ya ị mara ka ọ ga-esi wee pụta mgbe emechaa ị mara ife ahụ ị na-akọ i che na ị kọchaa gị ya ị mara ife ọ ga-ebute mgbe emechaa m wee sị ka m pụta ka m bịa gwakwa ndị nke m ka m si agwa fa ọzọkwa jilinu nwayọọ na ị na-akọ ife na-eme na marriage unu di na nwanyị ife na-agaziri unu gbaanụ ile unu nga zip your mouth gbaanụ ile unu nga unu na-enwe nsogbu n'ụwa ka a nọ nsogbu ga na-adị na-ahazinụ nsogbu unu maranụ ka unu si ahazi ya unu ebupụtazina onwe unu maka na mbupụta ị na-ebupụta ya na mgbe ikpeazụ na-abụ mechaa ọ bụlụ ya bụ ife ga-ebute nnukwute nsogbu a na-amarọ ka a ga-esi wee hazizie ya ọ kwa ya ka m ji wee pụtakwa sị ka m gwakwa ndị nke m maka na ọ nke m nụ ka m na-ebu apụta ka unu na-anụ onu m biko nyekwarụnụ m aka gbasaanụ ozi a like alụnụ m ya unu amarọ onye ozi a ga-aba ulu ọ bụ na ozi a ga-enyere ya aka na o nwere ndị na-achọ ndị ga-enye fa ndụmọdụ mana fa afụrọ biko nyelụ m aka gbasaa ya like alụ m ya na o nwerọ ife ọ ga-ewepụ gị ka ị na-eme nke a chukwu kele eluigwe kele ụwa chi anyị bụ chi ụmụ igbo ya gozikwa gị ya gozikwalụ m ndị nke m ọ ga-adịkwa mma o jisikwanụ ike ọ ka bụlịtọkwa m bụ nwaada global onye ife ndị igbo na-adị mma ife ndị Igbo atọgbugo m ngwanụ ọ ga-adị mma jisienụ ike